Ma ni ala tɔgɔ ye hinɛ masa ni masa hinɛbaga an bɛ bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ kɔnɔ farafinkan mɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma min bɛ yɛrɛ fɛ wala balimakɛ ba ni konatɛ don an ka n y'a fɔ cogo min an ka kan ka mi y'a bɔ bamanankan kama u ka kalan ni sira o de ye o tuma filɛ nin ye nin alifabɛ ma de ye min a o ye ma ye min i mi me mɛ mu mo mɔ wala nin ni nin sɛbɛncogo bɛɛ ye kelen ye nin ye sɛbɛncogo fila de ye ɔ n'i ye nin dɔn ka nin dɔn n'i y'a sɛbɛn tan dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ kuma mago bɛ a bɛɛ mago bɛ fɛn kelen na o la a sɛbɛnlen filɛ yan ko maraka maraka maraka k'o ye siya dɔ ye maraka y'an ka an ka anw ka jɔn de ye an maninka ka jɔn wala a sɛbɛnlen filɛ yan ko maninfin nin ne ye maninfin ye i n'a fɔ adamadenya i se ka fɔ dɔ ma maa i se ka fɔ a ma maninfin a sɛbɛnlen filɛ yan ko maninka alahakubaro Nin ye mandenka ye mandenka o tuma na n'an bɔr'o la sisan an bɛna yan an bɛna na mi ka so de la sisan nin ye sɛbɛnni ye ko miniyan nin sɛbɛnlen ye ko miniyanba an k'a kɛ ni nin ye walasa a bɛ faamuya nin sɛbɛnlen filɛ ko miniyanba A m'a faamuya nin sɛbɛnnen ye ko miiriya ma ye nin ye mi ye nin ye ri ye nin ye ya ye miiriya ka miiriya ka fɛn dɔ bɔ i n'a fɔ ne ye nin sɛbɛn in miiriya k'a bɔ hakili la cogo min na miiriya nin sɛbɛnlen filɛ ko misiri misiri alahakubaru nin sɛbɛnlen filɛ ko misɛnman fɛn misɛnman fɛn min ka dɔgɔ wala n'an bɔla mi na an bɛna taa mɛ la sisan nin sɛbɛnlen filɛ ko mɛlɛkɛ mɛlɛkɛ bɛɛ b'o dɔn nin sɛbɛnlen filɛ ko mɛni mɛni ye ji ra mɛri de dɔw b'a fɔ mɛri mɛ anw ye jɛnɛkaw de an ka bamanankan na b'a fɔ ko mɛni wala n y'a sɛbɛn ni an yɛrɛ ka bamanankan cogo ye mɛni nin ye mɛni ye mɛni cɛ mɛni muso mɛni den alahakubaru wala an mana bɔ o la sisan an bɛna se Mɛkɔ mɛkɔ ale ye sɛnɛfɔkan ye sɛnɛfɔ dɔ b'an fɛ yan ale y'o mun di an y'o sɛbɛn mɛkɔ o ye sɛnɛfɔkan ye mɛ na sisan miri misi dɔ b'a wele a wele ko miri wala nin sɛbɛnnen don ko mɛko fɛn dɔ bɛ yen yiri dɔ b'a fɔ ko npeku wala npeku fara npeku bulu wala nin y'an bɔlen ye me ka so an bɛna don mu ka so wala nin y'a ye a sɛbɛnlen filɛ ko muru an b'a faamuya nin sɛbɛnlen don ko muru nin sɛbɛnlen don mumuni o ye mɔgɔ tɔgɔ de ye mumuni nin ye muso ye tari ma faamu nin sɛbɛnlen don musoya alahu akubaru nin sɛbɛnlen don ko musokɔrɔba musokɔrɔba dɔw ko baliku o tuma n'an bɔra yen an bɛna se mo de ma sisan nin sɛbɛnlen don ko moto nin sɛbɛnlen don motoba nin sɛbɛnlen don mobili nin sɛbɛnlen don mobiliba n'an bɔra mo la sisan an bɛna don alifabɛ mɔ de la sisan mɔ nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ caman nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ fila nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ saba o tuma na aw balimakɛ bayini kɔnatɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye maa min bɛ nin wideyo ye a b'a aimé ka partagé ala ka hɛrɛ suuru ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan voyelle wolonwula de filɛ sanfɛ ko aw b'o ye k'an bɛn diɲɛ waati la